bɛ foli kɛ segu media lajɛbaa cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen aw ka dɔgɔkun kunnafoni bakurubaw parti min bɛ yen n'an k'a ma ko afd olu ka lajɛ naaninan kɛ a kɛra an fɛ segu yan nɔ juin kalo tile mugan ni duuru a kɛra hôtel delta deux la donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la care mali fɛ fɛn min ye musow k'u hakili degun ani ka baro lasigi kɛ walasa u bɛ se k'u sen don politiki baaraw la cogo an kɛra musow kun Muso minnu ni u b'a fɛ ka jɔyɔrɔw ɲini ani fɛn caman wɛrɛ o kalan kɛra musow kun a kɛra segu office riz la segu musow ka jɛkulu min bɛ wele réseau des femmes cɛsiri segukaw fɛ yen bagadaji u ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan o sigikun kun ye ka musow cɛsirilenw dɛmɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya tali la kalafili nataw la ani ka u nin don politiki baaraw la segu région kɔnɔ bi lajɛ kun tun ye formation ye kalan de don k'a ɲɛsin musow ma a yera ko musow ye kɔfɛtɔ fɛn de ye fɛn bɛɛ bɛ kɛ k'a sɔrɔ musow t'a kalama par exemple n bɛ misali kelen ta ni élection sera an bɛ musow de wele an bɛ kɛmɛ kɛmɛ d'u ma an bɛ kɛmɛ fila de d'u ma u kɔntannen don mais u t'a bɛɛ ye o tɛ nafa si ɲɛ i ye i bɛ i bɛ kɛmɛ fila in dun a banna mais an b'a fɛ olu yɛrɛ k'u sen don politiki ni ni fɛn bɛɛ la donc o de la o kalan kalan in nana o de kama muso kɛmɛ ni mugan ni duuru minnu bɔra jɛkulu bi saba kɔnɔ muso kafow la segukaw fɛ yen o labɛn ni bilasiraliw tun bɛ ɲɛsin o musow ninnu de ma ka bɔ jɛkulu wɛrɛ la min bɛ wele uniforce ka kɛɲɛ ni projet mop 22 031 min sigilen don musow nin doli la politiki tiki baaraw la an nana an ye formation an b'a la ka formation min kɛ an yɛrɛ ka fɛn laɲininen don pour que musow da ka se ka don prise de décision na an y'a laɲini minusma de fɛ depuis mois de juin passé ala ye laɲini sabati sisan an b'a la k'o formation de kɛ formation in kɔfɛ ala ye minnu garisigɛ don a la olu ka taa restitution kɛ tɔn kɔnɔnaw la Bari an ka réseau ye tɔn bi saba de membre minnu ma sera ka fɔrɔmasɔn in kɛ olu ka se ka taa lasegin kɛ tɔw ye an bɛ wuli ka jɔw sabati pour que élection wɛrɛ ani prise de décision na musow ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ min bɛ ne fɛ ka fɔ an bɛ foli kɛ MINUSMA ye kosɛbɛ olu de y'a wari di ka a timinandiya don an na kosɛbɛ. Walasa musow ka se ka u ni don kalafili baaraw la yaasa ka kɛ kandidatiw ye wali mɔgɔ minnu bɛ kalafili kɛ a kun dɔ fana ye ka u kisi sukaro ni safinɛ minɛniw ma kalafili wagatiw la. Zuyɛn kalo tile mugan ni duuru san ba fila ni mugan ni fila parti min bɛ yen n'u k'a ma AFD olu ka lajɛba kɛra Segu yan Mali mara yɔrɔ naani na lajɛ tun bɛ fɛn min kan o ye ka sigi ka kuma don nataw la u bɛna jɔyɔrɔ min kɛ fasojɔ la parti tɔndenw bɔra mali fan bɛɛ fɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ segu a kɛra hôtel Delta deux la cadre d'échange des partis politiques et des regroupements de partis pour une transition réussie n'o président kɔrɔ fana ye an y'an ka nin regroupement ni rencontre nin kɛ bi yan parce que an tun bɛ fɛ ka an ka cadre baw fara ɲɔgɔn kan ka hakili jigin kɛ ka jateminɛ kɛ k'a fɔ mali bɛ jɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ sariyako gɛlɛya kɔnɔ a bɛ sécurité ko gɛlɛya kɔnɔ a bɛ social fana gɛlɛya kɔnɔ donc ka proposition kɛ minnu b'a to ni mali bɛ se ka bɔ o problème ninnu cɛla Donc an ye journée kɛ mais yanni an ka se bi ma an taara nin journée in kɛ Kangaba an taara nin journée in kɛ Sibi ka taa nin journée in kɛ Kulikoro an ye baara kɛ papierw fana kan a tɛ ko n'a fɔra an ye document minnu bɔ bi n'u bɛɛ sɛbɛnna bi depuis parti création an ye document dɔ de kɛ fana n'an b'a fɔ ko état de la nation et proposition du parti chaque année n'an ye retraite politique nin kɛ an b'o améliorer donc bi a y'a sɔrɔ an bɛ nin crise in kɔnɔ an ye proposition kɛ pour que an ka se ka bɔ nin crise in kɔnɔ donc an b'a fɔ bi ne bɛ parti dɛmɛbagaw bɛɛ fo ka parti militanw bɛɛ fo ka parti Délégué fɛn fɛn nana ka bɔ intérieur la a yɛrɛ b'a dɔn fɔ ko il y a juste deux jours attaque dɔ kɛra Fana an y'a jateminɛ ni mɔgɔ minnu wulila tuguni ka bɔ bamakɔ ka bɔ région wɛrɛw kɔnɔ ka na segu k'a fɔ malgré tout an bɛna retraite la o kɔrɔ k'u déterminélen don o kɔrɔ k'u engagélen de don donc an b'a fɔ o yɔrɔ la an ka taasibila bɛ kuma an y'a fɔ fana an bɛ président de la transition ni président du conseil

de y'a u bolonɔ bila nin papiye in na k'u ka hakilinata fɔ in na a y'a signé o yɔrɔ la an b'a fɔ ko félicitation donc kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min ye an musolakaw ka u da bɛ se ka don jɔyɔrɔko la cogo min eh, politiki sira kan ani eh, nomeli sira kan musow bɛ se ka ta ka jɔyɔrɔ d'u ma cogo min o sigi ka baro kɛra A kɛ kun ye walasa ka musow ja gɛlɛya u fana bɛ se k'u sen don jɔyɔrɔ ninnu na cogo min ne ka faamuya ye min ye ɛɛ lajɛ in kɔni a ɲɛna ne yɛrɛ fɛ lajɛ in ɲɔgɔn caman de kan ka to ka kɛ yɔrɔ caman na n'a se bɛ yen dɛ lajɛ in ɲɛna mun na basa musow jɔyɔrɔ ka dɔgɔ halisa caman kɛra dɛ nka halisa u jɔyɔrɔ ka dɔgɔ jɔdababaw la jamana kunkan fɔ fɔyɔrɔbaw la musow jɔyɔrɔ ka dɔgɔ la dɔɔni halisa min bɛ ne fɛ ka fɔ musow ye u ka da u yɛrɛ la u ka da u yɛrɛ la u k'u cɛsiri u ka wuli k'u jɔ u da ka se ka don jamana kunkanko kuma fɔyɔrɔbaw la a nafama yɔrɔw de o de fɔra i kana kɛ tɛgɛrɛfɔla ye i kana kɛ jama dafalan ye eh, baro a diyara ne ye a diyara n ye fo ka taa fɔ a diyara n ye parce que an kun tɛ faamuyali fɛn o fɛn dɔn baro in senfɛ an y'o faamuyali bɛɛ sɔrɔ an ye faamuyali caman kɛ baro kama baro in kɔnɔna na ala k'a mɛn tulo d'a ma muso minnu ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka sigi nin baro in kɛnɛ kan n'u taara u seyɔrɔw la u ka kunnafoni jɛnsɛn u ka kunnafoni lase a laseyɔrɔw la k'a fɔ se t'i ye ko n ye muso ye ko n tɛ sen don kalafili na i kan'o kɛ muso si kana to so kɔnɔ u mago bɛ muso an mago bɛ muso bɛɛ la bɛɛ ka bɔ k'i sen don kalafili la bɛɛ ka bɔ a kɛra fɛn o fɛn ye i sigiyɔrɔ kɔnɔna na i k'i sen don a la ni sendonko ɲuman ye ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ne hakilɛ min n'a bɛ jamanaden fɛn fɛn kɔnɔ ko jamana ka taa ɲɛ an ka diinɛmɔgɔ bɛɛ bɔra ka kuma fɛn min kan o de ye musow sen ka don eh, jɔyɔrɔ bɛnkanw tali ma ani musow sen ka don ɲɛmɔgɔyaw la a ka ca a la fɛ N'i ye ko o ko ta ni muso sen b'a la k'a daminɛ du kɔnɔ dugu kɔnɔ komini na fo ka taa se région ma ka taa se jamana yɛrɛ ma bɛɛ bɛn b'a kan ko muso sen ka don bɛnkan tayɔrɔ ani ɲɛnamaya la kɛlɛ masaba minnu tɛmɛna bɛɛ y'a ye n'i ye cɛ fɛn fɛn totɔ ye kɛlɛ la i cɛ ɲɔgɔn bolo i ye muso kɛ bolokɔfɛfɛn ye bɛɛ fɛnɛ y'a ye n'i ye cɛ o cɛ setɔ i cɛ ɲɔgɔn la i ye muso sen don a la Juin kalo tile mugan ni duuru fɛn min ye sifinw olu ka lajɛ kalo saba kalo saba u bɛ lajɛ min kɛra lajɛ min kɛ o kɛra conseil régional la an fɛ yan Segu a tun bɛ boli fɛn min kan o ye walasa u bɛ se ka ɲɔgɔn kunnafoni ani tɛgɛw bɛ se ka di ɲɔgɔn ma u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min bon nin kɛnɛ in ye an nisɔndiyara kosɛbɛ nin kɛnɛ in dayɛlɛli la sabula a bɛ denmisɛnw kanu don ɲɔgɔn na a bɛ denmisɛnw gɛrɛ ɲɔgɔn na komi u b'a fɔ tubabukan na cogo min na cohésion sociale a bɛ na ni bɛn ye ka sabati denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ c'est à kalo saba o kalo saba la n'an taara dugu min na i b'a sɔrɔ gɛlɛya min bɛ dugu la dugudenw b'u haju fɔ U b'o fɔ jeunes minnu ɲɛ na donc forum kɛnɛ ninnu kan jeunes b'u haju ninnu fɔ forum kɛnɛ kɔnɔ. Bon min bɛ ne bolo k'a fɔ denmisɛnw ye o ye ne ta ka bonya ta k'a jɛya a bɛnna ma kojugu a ye bonya in fa nka ne ɲagalen don denmisɛnw na ka sago n yɛrɛ kun bon n ye fɛn dɔ ye u fɛ n'o ye o ye danaya de ye ne se yan u ma ne ta ko sanu ko u ma n ta ko wari ko nka ne fana ma se yan sanu kama ma se yan wari kama n sera jigi de kama jigi min ne danaya sɔrɔ o kan k'a fɔ ko nin denmisɛnnin ninnu ye siniɲɛsigi ye don dɔ ka da u ka hakilila ɲuman ni faamuya ɲuman kan
bi sɔgɔmada in na ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que an ka depuis 2019 an ka tɔn sigilen sen kan an y'a laɲini k'a fɔ n ko kalo saba kalo saba o kɛ an ka laadala tɔn sigi ye kalo saba kalo saba an b'a kɛ tour tour ye ka taa cercle bɛɛ la ka taa réunion sigi donc cercle bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ se tɔn bɛ yen nɔ min bɛ Segu région denmisɛnw bɛɛ tɔgɔ la an ka se ka ɲɔgɔn ka gɛlɛyaw dɔn ka ɲɔgɔn ka taabolo dɔn ni ko kɛra an tun bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na donc o hakilina min tara Segu ka tour de tun ye bi ye Segu cercle ka tour bi ne nisɔndiyalen don parce que bi depuis kununko cercle fɛn fɛn nana ka na Segu yan nɔ u bɛɛ nisɔndiyalen de don Donc u ni u tɔɲɔgɔn u bisimilala ka ɲɛ yan nɔ u tɔɲɔgɔn fɛ minnu ye segu cercle denmisɛn ɲɛmɔgɔ ye hindu ka laadala ɲɛnajɛ min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko bollywood gana fɛn min ye hindu ka ambassadeur a y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka bɔ bamakɔ ka na segu ani segu ka denmisɛn minnu bɛ yan olu bɛ ka baara in ani tulon in don ba la N'u nana jɛ ka fɛn dɔ ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ a kɛra an fɛ segu yan walasa ka san datugu hɛrɛ la fɛn min complexe scolaire aïssata kane ye n'o o tigi ye sidimoro dukure ye a ye ntolatan labɛn a ka ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye lycée ekɔlidenw ani baaradege ekɔlidenw n'an ko école professionnelle lycée ekɔlidenw ye dankari kɛ baaradege ekɔlidenw na fila ani gansan

Balontan n'an y'a organiser san o san, an bɛ mɛtiriw don a la, ka ekɔlidenw bɛɛ don a la. Chaque classe, chaque série, chaque compétition, an b'u don a la pour que bɛɛ k'a dɔn k'u sen bɛ se ka don ko la. En même temps, ka sentiment créer ekɔlidenw ni mɛtiriw cɛ mais n ka joie yɛrɛ belebeleba bɛ kɛ mun ye k'an b'a dɔn k'a fɔ Ayisata Kane est une famille san o san n'an y'a kɛ a bɛ kɛ k'a ban bɛn de kɔnɔ k'a kɛ k'a ban joie kɔnɔ après an bɛ tila ka tila ka a fɛti kɛ ɲɔgɔn fɛ ça veut dire que y a pas de gagnant